kalekale zaka 6000 zapitazo kunalibe ndalama makolo athu akafuna kugula kapena kugulitsa zinthu amagwiritsa ntchito bartering Bartering pa chichewa chomveka bwino tikhoza kunena kuti kusinthanitsa zinthu. Mwachitsanzo, inu mundipatse mpunga, ine ndikupatseni mbuzi. Kapena amfumu apereke akapolo, atsamunda awapatse zovala kapena mchere. Ndi mmene amayendera malonda ake mu nthawi imeneyo. Patapita nthawi, zinthu zinayamba kusintha madera ena 630 bc anthu akuteki anali oyamba kupanga ndalama yachitsulo kenaka china ndi greece anapanganso makoini awo pogwiritsa ntchito golide bronze komanso siliva zitachitika choncho maiko ambiri anatengera andi pofika tsiku la lero makoini amapezeka paliponse kuphatikizanso kuno ku malawi koma amene anayambisa zonsezi ndi anthu akuteki motsogozedwa ndi mfumu ina yotchedwa croesus mchaka cha 1020 ad anthu aku china anapanga ndalama yapepala chimene chinachitika ndalama zachitsulo zinkachuluka kwambiri komanso zimavuta kunyamula pofuna kuchepetsa vuto limeneli ufumu wa song dynasty unapanga ndalama yapepala kuti anthu azigwiritsa ntchito lero mukapita maiko ambiri mukapeza ndalama za pepala pa chingerezi amanena kuti banknote weniweni amene anayambitsa plan yonseyi ndi anthu aku china zikakhala nkhani za mabanki zinayambira ku italy mchaka cha 1100 ad kumeneko kunkapezeka mabanki amene amapereka ngongole wosinthanitsa ndi katundu mwachidule ndikuuzeni kuti nkhani za mabanki zinayambira ku italy kenaka zinafalikira maiko ena mwachitsanzo 1791 kunatsegulidwa bank of america ku united states amabwerekesanso ndalama kwa anthu monga mmene amachitira mabanki aku italy 1816 ma british anayamba bizinesi yogulitsa golide pofika 1860 europe yonse inatengera ankapanga bizinesi imeneyi ya gold standard ankabwera ku africa kuno ndikumakumba golide nkumakamsunga kwawo mu nthawi imeneyo ifeyo mafirika chifukwa chosadziwa timatenga golide nkuwapangira zinthu ngati mipeni komanso mikondo azungu amati akaona amayitenga ndi kumakasinthanitsa ndi ndalama kwawoko imeneyi inali nthawi yakusadziwa ku afirika kuno makolo athu amagona ndithu ndi golide makomo kupezeka kuti kugona pa nyumba kuseri kwakeko kuli golide koma iwo chimene amachita amangomukumba ndi kupangira mkondo kapena mpeni samadziwa kuti ma europeans akupanga naye ndalama mwachidule ndikuwuzeni kuti itayambika bizinesi ya golide ku europe atsamunda anayamba kukhamukira ku africa kuno atanyamula mabaibulo m'manja kunena kwawo anthu amenewa anali mamishonari tinaona kuno kunabwera achina dr mackenzie david livingstone ndi ena otero ankatiuza kuti tizilimbikira kupemphera koma mbali inayi zimene amachita amatibera golide nkumapita naye kwawo kungoyambira ma french belgian spanish komanso ma british anapanga colonize africa kuyambira 1820 nkhani yake sinali ina yayi ankafuna kuba miyala ya mtengo wapatali popanda africa kupezeka ndi golide sibwezi anthu amenewa atapanga colonize koma muone kuti 1816 ma british atakhazikitsa business imeneyi yogula golide kunapezeka kuti anayamba kukhamukira ku africa kuno tinaona cecil rhodes atafika south africa ndikutenga south africa namibia botswana not namibia koma anatenga south africa botswana lesotho swaziland zambia malawi komanso zimbabwe maiko onsewa amalamulidwa ndi cecil rhodes amene anatumidwa ndi ma british cholinga chake chenicheni amaba miyala imeneyi ya golide diamond ndi ina yotero ndi kumayipititsa kwawo ku britain itatha nkhondo ya world war 2 america inabwera ndi nzeru zatsopano pamene anayamba kugwiritsa ntchito ma credit card ma credit card ambiri mukuwadziwa pali ma credit card debit card zonse zija zinabwera ndi america kuyambira 1950 pofika 1966 Zimenezi zinakhazikika pamene mabanki ambiri aku America anakhazikitsa ma credit komanso debit card. 2009 kunabwera Bitcoin. Anthu ambiri ku Malawi kuno samamvetsetsa za Bitcoin, koma dziwani kuti imene ijanso ndi ndalama. Mmene mmachitira business ndi golide ndi chimodzimodzi mmene mungachitire bizinesi ndi bitcoin pamene ndikufotokoza chonchi ambiri akhoza kumafunsa onena kuti nanga kumalawi kuno anthu anayamba liti kugwiritsa ntchito ndalama kuyambira kalekale anthu ankagulitsidwa ngati akapolo apwitikiza ankabwera ndi chimanga ndipo mafumu ankawapatsa akapolo Aluya ankabwera ndi zovala komanso mchere ndipo mafumu amapatsa akapolo anthu ambiri anapita maiko akutali ngati ku brazil komanso ku united states chifukwa chonena kuti anthu anthawi imeneyo akalekale sama- samaudziwa mpunga chimanga zonsezi kunalibe ndi atsamunda amabwera ndikuwauza kuti tikupatsani chimanga mutipatsa anthu okwana 10 amalandira amawauzanso kuti tikupatsani mpunga kapena tikupatsani zovala mchere anthu aja amapezeka kuti amatenga anthu am'mudzi mwawo ndi kuwagulitsa posinthanitsa zimenezi posachedwa pompa ena anasinthanitsa achinyamata akumalawi kuno ndi 60 million dollars yochokera ku israel that is bartering ndi mmenenso zimakhalira kalekalero isanabwere ndalama kuyambira 1900 manyasa amagwiritsa ntchito british pound 1932 anasintha nkuyamba kugwiritsa ntchito ndalama ya ku salisbury ambiri tikanena kuti salisbury samamvetsetsa kuti ndi chani nthawi imeneyo zimbabwe inkatchedwa southern rhodesia kunali mzinda wa salisbury umene panopa umatchedwa kuti harare kalekalero manyasa ankapita kumeneko kukagwira ntchito za migodi koma ambiri ankalephera kutchula dzina la salisbury ankangoti salisbury kuyambira 1932 takhala tikugwiritsa ntchito ndalama imeneyi ya ku salisbury imene imatchedwa kuti rhodesian pound 1953 kunabwera ulamuliro wa chitaganya umene unkatsogozedwa ndi roy welensky nayenso atayamba kulamulira anapanga ndalama yatsopano imene inkatchedwa kuti rhodesia and nyasaland pound ndi nthawi yake yomweyi pamene tinali ndi ndalama zoboola pakati ambiri mwina mwabadwa kumene koma kalekale kunali ndalama zoboola pakati zachitsulo 1 penny komanso half penny titalandira ufulu 1964 kamuzu anapanga malawian pound kunalinso ndalama zachitsulo 20 shillings 12 pence ndi anzake 1971 atangozikhazikitsa kukhala president wamuyaya kamuzu banda anapanganso ndalama ina yotchedwa malawian kwacha komanso tambala pofika tsiku la lero amalawi tikugwiritsabe ntchito malawian kwacha taona posachedwa pompa a president chakwera anayigwetsa ndalama imeneyi ndi 44 percent ndipo yangosanduka chizude chopanda ntchito